Is é an plean atá agam inniu ná scéal gearr a dhéanamh ar ábhar na cainte seo, is é sin ar an tionscnamh Chronologicon Hibernicum, A Probabilistic Chronological Framework for Dating Early Irish Language Developments and Literature. Faoi láthair, nílimid ach ag tréimhse luath an tionscnaimh, agus dá bhrí sin níl aon toradh substaintiúil ann go dtí seo a mbeadh mé in ann a chur os bhur gcomhair. Ina áit sin, ba mhaith liom tuairisc ghinearálta a dhéanamh ar na haidhmeanna agus cad tá beartaithe againn a dhéanamh. Labhróidh mé freisin ar cén fáth a shílim gur fiontar tábhachtach é. Ach tósóimid ag bunchlocha praiticiúla an tionscnaimh. D'éirigh leis an tionscnamh seo deontas a fháil ón ERC, the European Research Council, An Chomhairle Eorpach um Thaighde, in earrach 2015. Is iad deontais ERC an maoiniú is cáiliúla agus is airde atá ar fáil do scoláirí agus d'eolaithe i réimse staidéir ar bith, in Eoraip agus ar fud an domhain, gan aon teorann ar ábhar an staidéir. An t-aon chritéar a chuireann an ERC le hiarratais ná go mbeidh ardchaighdeán agus scoth-cháil leis an iarratas, agus go mbrisfear talamh úr leis na torthaí atá na hiarrthóirí ag súil leo. Chun an t-ardchaighdeán sin a chinntiú, cuirtear gach iarratas trí phróiseas rogha atá an-chruaidh agus an-saothrach. Tá ríméad orm a bheith i mo chéad deontaí ERC i Léann Ceilteach, go bhfios dom, agus go bhfuil mé mar dhuine den bheagán a fuair an deontas seo i ndisciplín leathan na teangeolaíochta stairiúla agus na focleolaíochta. Is céimíocht ar leith é seo agus cuireann sé iallach ormsa agus ar bhaill na foirne ár ndícheall a dhéanamh chun ár n-aidhmeanna a chur i gcrích. Ag an am céanna, cuireann sé i gcuimhne dúinn gur cheannródaithe muidne agus gur eiseamláirí muidne freisin, eiseamláirí do scoláirí eile inár ndisciplín agus tá súil mhór againn go bhfaightear a thuilleadh deontais mar sin amach anseo inár ndiaidh. Ar aon nós, b'imeacht éifeachtach ann féin an deontas ERC seo a fháil. Thug sé le fios don Léann Ceilteach ar fad gur féidir éirí le hiarratas fiú i gcás scéim maoinithe atá chomh chomh hiomaíoch agus atá an ERC. Muna bhfuil dul amú orm, is é an clú atá ar Léann Ceilteach, nó ar staidéar focleolaíochta agus mar sin de, ná go bhfuil sé seanfhaiseanta, agus gur beag is fiú é dá bhrí sin. Ach is léir anois go bhfuilimid in ann a bheith iomaíoch le disciplíní ardteicniúla atá níos faiseanta agus go bhfuilimid in ann ár n-áit féin a bhaint amach. An maoiniú mór a tugadh dom, ceadaíonn sé don tionscnamh a bheith ar siúl ar feadh cúig bliana. Thosaigh sé mí Mheán Fómhair seo caite agus críochnóidh sé i mí Lúnasa 2020. Tá an tionscnamh suite in Institiúid Taighde na nEalaíon in Ollscoil Mhá Nuad, a bhfuil an t-ainm álainn An Foras Feasa air. Tugann an maoiniú deis dom foireann taighde leathan agus láidir a chur le chéile. Faoi láthair, tá beirt chomhghleacaí ag obair ar an bhfoireann, agus beidh an tríú duine linn gan mhoill. Beidh an triúr acu ag obair faoi ghnéithe na teanga. Ina theannta sin, fostóidh muid beirt breise le linn na bliana seo a mbeidh an tasc acu sainobair ríomhaireachtúil agus matamaiticiúil-staitisticiúil a dhéanamh. Ba iad seo bunfhíricí teicniciúla an tionscnaimh. Don chuid eile den léacht, beidh mé ag labhairt anois faoinár mbunsmaointe agus faoin tsúil atá againn. Cuireann an dá fhocal 'Chronologicon Hibernicum' scéal uile phríomhghnéithe an tionscnaimh i mbeagán focal. Is aidiacht na Gréigise é chronologikon, a chiallaíonn ag baint le croineolaíocht. Mar sin, is í an aimsir, nó níos fearr a rá, sruth na haimsire, nó imeacht na haimsire, atá ag croílár an tionscnaimh seo. agus an turraing nó an rian a fhágann an imeacht aimsire ar an teanga. Is aidiacht na Laidine é Hibernicum, aidiacht nach gciallaíonn aon rud eile ach Éireannach, is é sin le rá, aon rud a bhaineann le hÉirinn, a teanga ina measc. Mar sin, is croineolaíocht na teanga Éireannacha, is é sin, na Gaeilge, atá muid ag scrúdú, go háirithe an tréimhse luath idir an 7ú agus lár an 10ú haoise, an tréimhse ar a dtugtar an tSean-Ghaeilge uirthi de ghnáth. Ag an bpointe tosaigh dúinn den tionscnamh seo, tá dhá fhadhb romhainn nach bhfuil cuma orthu go bhfuil gaol eatarthu ar an gcéad amharc orthu. Is é an chéad fhadhb ná saintréith iontach traidisiún liteartha na Gaeilge meánaoisí. Cuireadh i scríbhinn í am éigin thart faoi lár na seachtú haoise, agus ba ghearr gur tharla iomadú ar seánraí liteartha ina ndiaidh sin. Níl uimhir chruinn le fáil go fóill faoi líon na dtéacsanna a dearnadh le linn na ré sin, cé go bhfuil cúpla scoláire ag obair chun díolaim téacsanna a chur le chéile faoi láthair, mar shampla an tOllamh Donncha Ó Corráin ó Chorcaigh. Ag an tráth seo, meastar go maireann breis agus 900 téacsanna próis, nach bhfuil ar chomhmhéid ná ar chomhfhad agus a scríobhadh sa Luath-Ghaeilge. Ní chuimsíonn an uimhir seo dánta ar chor ar bith, áfach. B'fhéidir go bhfuil a fhios agaibh go raibh traidisiún filíochta fíorshaibhir ann freisin. Is iad na seánraí a fhaightear i dtraidisiún liteartha na hÉireann ná scéalta laochais, téacsanna stairiúla mar Annála nó ginealach, Scéalta bréagstairiúla, scríbhneoireacht chráifeach, mar shampla seanmóir, Beathaí na Naomh, féilirí, filíocht, traidisiún leathan an dlí, agus go leor rud eile mar sin. Is cosúil go bhfuil aithne agaibh ar chuid de na scéalta is cáiliúla, b'fhéidir gur chuala sibh nó gur léigh sibh aistriúchán de scéalta de chuid na Rúraíochta mar Táin Bó Cúailnge, nó scéalta miotaseolaíochta mar Cath Maige Tuired. Nó scéalta bréagstairiúla faoin rí éirimiúil Cormac, Cormac Mac Airt. Tá sé, Cormac, ceangailte le Fionn Mac Cumhaill sna finscéalta. Is pearsa ceannasach i litríocht agus i mbéaloideas na Nua-Ghaeilge í é Finn Mac Cumhaill. Dá ainneoin sin, tá sé speisialta go maith go bhfuil sé nach mór ar iarraidh go hiomlán sa litríocht luath. Mar sin féin, Níl na scéalta seo ach ina gcuid bheag den litríocht iomlán a mhaireann ón tréimhse sin. Ina dteannta siúd, tá traidisiún an-tábhachtach agus an-suimiúil a bhaineann le litríocht fhoghlamtha, is é sin a rá, foclóirí, gluaiseanna nó saothar faoin teanga inti féin. Is cosúil nach bhfuil cuma shuimiúil orthu mar théacsanna liteartha daoibhse, ach dúinne, mar scoláirí, Is minic go gcoinnítear iontu ábhar atá níos suimiúla dúinne ná mar a choinnítear sna finscéalta mar scéalta amháin iad féin. Mar sin féin, in ainneoin saibhre an traidisiúin, ní mórán atá ar eolas againne faoin gcomhthéacs stairiúil inar scríobhadh na téacsanna seo. Níl eolas againn ar ainmneacha na n-údar, ná ar aimsir, ná ar dhálaí scríofa, inar dearnadh an chuid is mó den scríbhneoireacht. Cuirtear an scéal in achrann le teilgean na dtéacsanna chugainn. Le litríocht na Gaeilge meánaoisí go, minic, ní fhaightear í ach i lámhscríbhinní atá na céadta níos óige ná an aimsir inar dearnadh iad. Is minic a n-athraítí go mór na téacsanna i rith an teilgthe. nó go gcuirtí cruth níos nuaaimseartha ar theanga na dtéacsanna, próiseas arbh fhéidir an chuma nuachóirithe a chur air. Tabharfaidh mé sampla amháin den nuachóiriú agus den athbhreithniú. Is cosúil gur san ochtú haois a cuireadh mioneachtraí den chuid Táin Bó Cuailnge i scríbhinn den chéad uair, an scéal iomráiteach seo faoi chreich an Tairbh Ultaigh leis na Connachta. Sa naoú haois, chuir scríobhaí eile na mioneachtraí seo le chéile le leagan eile den scéal agus cuireadh i gcomórtas lena chéile iad. Ní mhaireann aon leagan díobh leo féin a chor ar bith. Is é atá againn ná cóip a rinneadh i ndeireadh na haonú haoise déag agus is féidir gur cuireadh in oiriúint do litriú agus fuaimniú an ama sin. Sa deireadh, tá leagan ó dheireadh na dara haoise déag againn, a athscríobhadh ina iomlán. Athraíodh na focail agus cuireadh stíl bhladhmannach air. Má fhéachtar ar mheascán casta mar sin, tá sé dúshlánach ord na scaireanna a réiteach de réir ama. Is ámharach nach bhfuil na téacsanna ar fad chomh casta leis seo. Tá go leor téacsanna atá níos aonchineálacha ann, fiú i lámhscríbhinni luatha. Cé gur féidir tuarascáil bheacht a thabhairt ar cheangal liteartha na dtéacsanna, is é sin a rá, ar an rud ar a dtugtar 'idirthéacsachas', intertextuality, air, agus ar an gcroineolaíocht choibhneasta, relative chronology, ní féidir faoi láthair stair iomlán litríochta na hÉireann meánaoisí a scríobh, is é sin a rá, stair liteartha ina gcuirtear na téacsanna ina n-ord ama cruinn. Ba fhíorthábhachtach é chun meas agus tuiscint chruinn a chur ar théacsanna ina n-iomlán. Fios a bheith ag scoláirí faoina suíomhanna stairiúla. Dá bhrí sin, is oiriúnach ar fad é a bheith in ann díriú isteach ar an líne ama taobh istigh den tréimhse fada seo. An dara fhadhb a bhaineann le luath-litríocht na Gaeilge. agus a ndearna mé tagairt di níos luaithe, ná forbairt na Gaeilge mar theanga. Mar is gnáth do gach teanga nádúrtha, bhí buanathrú ar an nGaeilge ar feadh a staire. Tá an malartú a thagann dá thoradh le feiceáil go díreach sa litríocht. Tá téacsanna éigin ag taispeáint foirmeacha níos forchéimnitheacha, téacsanna eile foirmeacha níos. coimeádacha. Táim ag úsáid na téarmaí forchéimnitheach, progressive, agus coimeádach, conservative, toisc nach maith liom na haidiachta sean agus nua. Is coitianta go n-úsáidtear iad, sean agus nua, chomh maith leis an téarma Meán-Ghaeilge chun tagairt a dhéanamh ar thréimhsí áirithe na Gaeilge. Ach níl na téarmaí seo dea-shainithe de réir na teangeolaíochta ar chor ar bith. Tá tábhacht ar leith, mar sin, le héagsúlacht teangeolaíochta chun dátú a dhéanamh don ábhar ar a bhfuilimid ag breathnú faoi láthair. Is féidir cuntas de réir ailgéabar a thabhairt ar mhalairtí na bhfoghar a chlaochlaigh na teanga ina stair ó Ghaeilge Ársa go dtí an Ghaeilge nua-aimseartha. Tá ord na n-athruithe socraithe go pointe an-sonrach, ach más an dearbh-chroineolaíocht atá i gceist, Níl an cás pioc níos deimhne ná mar atá sa litríocht. Is cinnte nach dtarlaíonn malairt na bhfoghar ó lá amháin go dtí an chéad lá eile, ná ó bhliain go dtí an chéad bhliain eile. Ach tá achar ama áirithe, stretch of time, period of time, ag gach athrú fuaime nuair a nítear leathadh nósmhaireacht labhartha tríd an phobal. Ní ach i mbeagán cásanna atá a fhios againn cathain go díreach ar nocht malairt áirithe den chéad uair agus cathain a cuireadh i gcrích í. An dá cheist seo, easpa dáta do cháipéisí litríochta agus easpa ama do mhalairtí teanga agus síoraíocht athruithe fuaime, téann siad le chéile mar go bhfuil easpa cruinnis cróineolaíochta iontu araon. Scríobhadh na téacsanna i dteanga a raibh ag malairt gan stad, agus tá an teanga coinnithe mar ghrianghraif ghearrshaolacha sna téacsanna liteartha. Más é an cás, is féidir an eochair a fháil chun dátaí cumtha na téacsanna a chúngú i malairtí teanga atá intugtha faoi deara. Má éiríonn linn dul chun cinn in áit amháin, d'fhéadfaimis dul chun cinn san áit eile freisin, ach chun an t-eolas seo a bhaint amach, is gá dúinn modhanna cuí a fhorbairt.

Má dhéantar mionstaidéar ar theanga de théacsanna a bhfuil eolas cruinn faoina ndátú againn, tabharfar eolas faoi chroineolaíocht malairtí na teanga dúinn. Bíodh sin mar atá, le staidéar den sórt sin a dhéanamh, is gá go bhfuil soiléireacht againn i dtosach báire cad iad na téacsanna a bhfuil dátú cruinn acu, agus cé mhéad téacsanna mar sin atá ann. Níor bailíodh an t-eolas seo riamh. Tá an fhoireann ag obair ar seo faoi láthair. Uimhir a dó, tá tábhacht ar leith ag baint le hAnnála na hÉireann dár spriocanna. Is foinse ríthábhachtach chun stair na hÉireann meánaoisí a thuiscint iad na hAnnála. I bhfocail shimplí, tá na hAnnála ina liostaí bliantúla ar scríobhtaí imeachtaí tábhachtacha iontu go rialta. De ghnáth, níl ach cúpla focal gonta a dhéanann cur síos faoi aon imeacht amháin. I ngan fhios dóibh, chuir na scríbhneoirí faisin chainte i scríbhinn a athraítí le linn na mblianta agus na gcéad. Tá Fangzhe Qiu, ball den fhoireann ChronHib, ag iarraidh bunachar sonraí de chuid na n-annála a chur le chéile. Beidh na sonraí seo an-áisiúil dúinn chun measúnacht a dhéanamh ar na hathruithe i rith na haimsire agus chun modhanna a fhorbairt chun ar bhonn foirmiúil a chur in iúl iad. Sa deireadh, beidh obair Fangzhe ina fhoclóir forleathan den chuid Ghaeilge de na hannála luath-Éireannacha, go háirithe de na hannála Uladh, ó dheireadh na séú haoise go dtí lár na deichiú haoise. Agus uimhir a trí, má thig linn cruinneas níos mó a bhaint amach maidir le malairtí na teanga, is féidir an t-eolas seo a úsáid chun cóngarú a dhéanamh ar neasdátú de théacsanna a bhfuil a bpróifíl teangeolaíoch a chur le chéile le céimeanna áirithe na teanga. Is é aidhm tionscnamh Chronologicon Hibernicum ná dul chun cinn a dhéanamh sa réimse seo, feabhas a chur ar an ábhar atá ar fáil agus atá ag baint le croineolaíocht na Luath-Ghaeilge agus na litríochta, feabhas a chur ar iontaofacht na ndátaí, agus feabhas a chur ar na modhanna a úsáidtear le dátú teangeolaíoch. Má fhaightear cruinneas níos mó i gceantar amháin, faightear dul chun cinn sna ceantair eile freisin. Ar ndóigh, is é an rud is tábhachtaí sa saothar seo ná na sonraí atá ar fáil dúinn a bheith iontaofa. Tá na sonraí doiléir ó dhúchas, dá bhrí sin, is dócha nach mbeimid in ann dearfacht iomlán a fháil faoi dhátaí, Ach beidh sé oiriúnach cosúlachta staitisticiúla a úsáid chun cóngaracht a dhéanamh do thorthaí ciallmhara. Le haghaidh an ghnó seo, teastaíonn modhanna ríomhaireachta chun fáil amach an iontaofach na dátaí agus chun sonraí a fháil atá bunúsach de réir na staitistice. Is tasc an-dúshlánach agus an-sofaisticiúil é. Níl na scileanna cuí agamsa ná ag na teangeolaithe eile atá ag obair sa tionscnamh. Dá bhrí sin, is é an chéad mhórchéim eile atá le déanamh againne, daoine a fháil a bhfuil an t-eolas seo acu. Ba mhaith liom deireadh a chur leis an suirbhé forleathan seo le míniú a thabhairt ar a mbeidh na bpríomhthorthaí a bhfuilimid ag súil leo sna blianta atá romhainn. Táimid ag cur le chéile clár na dtéacsanna Luath-Ghaeilge a bhfuil dátú dearfach acu, is é sin a rá, clár na dtéacsanna a bhfuil ancairí stairiúla seachtracha ann dóibh faoin am a scríobhadh iad. Nuair a mbeidh an liosta sin againn, tosóimid leis an eolas ar fad a bhaint amach a bhfuil éifeacht aige ar dhátú teangeolaíoch. Cad is ciall leis sin? Tá súil againn go bhforbróimid. go bhforbróimid modh foirmiúil chun tuarascáil a thabhairt conas a ndiallann teanga téacs áirithe ó chaighdeán idéalach na Gaeilge den ochtú haois. Mar shampla, an bhfuil foghraíocht an téacs beagán níos coimeádaí, is é sin a rá, níos ársa, nó an dtaispeánann sé foirmeacha forchéimnitheacha, is é sin a rá, foirmeacha nuálaíocha, sa deilbheolaíocht nó sa chomhréir? Go hidéalach, tiocfaidh pictiúr níos soiléire agus níos cruinne faoi dhátaí malairtí teanga sa Luath-Ghaeilge amach as seo. Más féidir, tabharfaimid triail ar torthaí an taighde, is é sin, na dátaí dearfacha, a mhapáil ar ord coibhneasta malairtí na Gaeilge le haghaidh an ord coibhneasta a athrú in ord dearfach. Nuair a ndéanfaimid an cur síos foirmiúil sin

mar shampla, chun cosúlachtaí na ndátaí a bhaint amach astu. Cuirfimid na torthaí ar fad, is é sin na dátaí coincréiteacha agus ár míniú agus ár léiriú, ar fáil trí rochtain oscailte. Déanfaidh sé pointe tagartha údarásach do scoláirí arb mhian leo dátú teangeolaíoch a dhéanamh amach anseo. Is cosúil go ndealraíonn na rudaí seo ar fad réasúnta teoiriciúil agus teicniciúil daoibhse, agus ach is an-phraicticiúil agus an-choncréiteach an chuid is mó de. Obair am-íditheach le téacsanna agus le bunachar a iarrtar orainn den chuid is mó, agus beimid an-ghnóthach leis seo ar feadh na mblianta seo chugainn. Is é an tsúil deireadh atá againn ná go mbeimid in ann ag deireadh an tionscnaimh na dátaí dearfacha nua a chur i bhfeidhm ar théacsanna nach bhfuil dátú acu go dtí seo. Déanfaimid sin ag cur ár bpróifíleacha teangeolaíocha i gcomórtas lena bhfuil a fhios againn faoi chroineolaíocht malairtí na Gaeilge. Más féidir dátaí dearfacha nua de théacsanna litreacha a chur le stair litríochta na Luath-Ghaeilge, is léir gur mórchéim ar aghaidh é chun an litríocht ina hiomlán a thuiscint. Is féidir greim níos fearr ar ord, ar chomhthionchar agus ar idirthéacsachas na litríochta a fháil. I bpeirspictíocht níos leithne, is tábhachtach na torthaí do dhisciplíní cóngaracha freisin, mar shampla do stair, do stair chultúrtha, do sheandálaíocht agus do dhisciplíní eile a bhraitheann ar chróineolaíocht iontaofach litríocht na Gaeilge. Is mórdheis é an tionscnamh Chronologicon Hibernicum le taispeáint gur imigh staidéar na Sean-Ghaeilge amach as íomhá rómánsach na an Scribe in the Woods ach baineann sé le teicneolaíocht agus modhanna sofaisticiúla na heolaíochta sa lá atá inniu ann. Ag an am céanna,